excretion is important very very important fano titha kuona mmene zimachitikira kwa anthu ena matenda ngati ashuga kuti tingaziwe bwanji excretion can also ha- help us actually to understand uh, what really happens uh, like you know for there to be zinthu ngati zimenezozo okay so

the meaning of excretion and another objective kapena kuti chiyang'aniro chachiwiri ndi chonena kuti we should be able to label the parts of the kidney chifukwa chonena kuti kidney ndi mbali imodzi yomwe ime- yomwe imakhala kuti uh, mbali imodzi ya chiwalo chimene chimakhala chikutenga mbali mu excretion yomwe tikunenayo ndeno the song is the same you know

monga gawo lina gawo limodzi lowonesa kunena kuti chinthuchi ndi chamoyo is excretion that's why there is a need for us to look into excretion um, um, very well and in a detailed way kuena kuti tivesesa ma living organisms because this is also one way yomwe imathandizira ma organisms kuyena kuti they should be surviving bwino mmene akukhala mwanjira ina tikamaona nkhani ya um, uh, excretion uh, a little bit of an introduction tikamaona makamaka nkhani ya excretion si china iyayi ndikhala ndikhulupirira mwakhala mukumvapo mwakhala mukuzimvapo pena ndi pena so it is just a biological process you know by which the living organisms remove the metabolic products from their bodies so monga tikuona kuti ma living organisms can be ma plants can also be the animals but this time around we just want to focus on the animals particularly ma human beings right so it is just a process yomwe zinyama zimakhala apapa we are focusing on zinyama including us right zinyama zimakhala zikuchosa ma waste kapena kuti zotsala zoipa muthupi ikakhala kuena kuti thupi lija lapanga ma processes osiyanasiyana amene amatha kuk- amachitika muchani muthupi muja so zotsalazo ifena kuti zotsalazo zimakhala zoopsa kwambiri zimakhala ngati zama poison kuthupi okay zitokhala in form of madzi ambiri zitokhala in form of ma urea zitokhala in form kaya zinthu zambirimbiri in form of ma acid zambiri zomwe zimatha kutani ku- ku- ku- kukhalapo ngakhale carbon dioxide mm, ndi zima waste zomwe zimakhala tsopano munthupi and the body tries to remove these products only kuti apapa we're so much focusing on the metabolic waste products. You know, so the removal of the metabolic waste products from the body is what we call excretion. So it is important kwambiri kunena kuti timvetsetse this um, topic chifukwa chonena kuti assume pakanakhala kunena kuti thupi likungopanga let's say um, you know the ma processes amene amatha kupanga produce ma waste products mm ma processes uh, angapo ndithu amene amapanga produce ma waste products for example respiration right so respiration imatha kubweretsa ma, ma waste products ndithu ambirimbiri so we are looking at the process whereby you know thupi likufuna lipange energy and ma products otsalirawo after kuti energy yapangidwa zimakhala zoopsa ku thupi, zina ndi zomwe ndimanena kuti ma products ena amakhala in form of ma acids, ma products ena amakhala in form of ma gas, ma ma products ena amangokhala mwina madzi ambiri ochuluka, zimayenera zinthu izizi zichotsedwe from the body chifukwa chonena kuti ngati zikungokhala choncho, remember ma acid, ma properties a ma acid you know they are corrosive, they actually kill ma cells akakhala kunena kuti ma cells have been subjected to these acids for quite some time so,

cholinga kuti it should be able to maintain the functions ya thupi lijalo otherwise ngati sizili choncho zitha kubweretsa zovuta zosiyanasiyana zochuluka mu thupi lachani la munthu chifukwa chake zimapezeka kuti kwa anthu aja timanena kuti ali ndi kidney failure amakhala pa mavuto adzaoneni chifukwa chonena kuti thupi limakhala likulephela kupanga remove ma waste amenewa nde amangokhala muthupi ngati lili madzi madzi amangokhala muthupi amakhala kuti ndiwongochuluka ena sakutani sakwanitsaso ngakhale kukodza bwino bwino kuti nkodzo mulingo wake mene timakodzeramo ndithu chifukwa kuti kukodza kuja ndi njira imodzi yochotsera chani ma waste wa so munthu let's say akakhala ndi kidney failure timakhala kuti tifuna tione imakhala kuti yalephera kuchosa zinthu zoyipa zimene zizi zochoka kuma chani ku ma processes osiyana siyana monga ndinanena kuti ngati respiration inaso ngakhale digestion kumene alright so tikamaona tsopano mene zimachitikira alright um, akakhala kunena kuti ma processes ajawo achitika from wherever um, it is from whatever an organ right zinthu zijazo zimakhala ziku lowa mu blood stream kapena kuti mmagazi zimakhala zikulowa mmagazi zoipa zija zikapanga choncho zimakhala zikupita kuchani kumalo amene zoipazo zingathe kuchani kupangidwa removed for example zitha kupita zina kuma kidney zina zitha kupita kuma lungs zina zitha kupita ngakhale ku liver zina zitha kupita so pali malo ambiri omwe zima waste zimatha kutani kuchosedwa kutengera ndi type ya waste ijayo so in terms of the transport ma substances amakhala kuti akupanga move mu blood streams kupita ku ma excretory organ and as i've already uh, said it is important that we learn this chifukwa chonena kuti imafuna kuti ipange prevent the toxicities otherwise ma cells akanakhala kuti akungokhala subjected to these waste substances bwezi ayamba kupanga damage and ngati ma cells akupanga damage zinthu ndekuti sizikukhala bwino mpaka naye munthuyo function yake singakhale bwino alright this is just a summary ya uh, mmene um, zimakhala zikuyendera zima waste substances that are uh, there ndiyeno monga ndimanena kuti these waste substances or the met- metabolic substances in other words tikuona ma substances kapena kuti ma waste amene akubwera after metabolism right after metabolism tikanena tawona kuti chakudya chijayo chaphwanyidwa mu ma cells kapena kuti mtiminyewa okay and then it is- it is producing ma uh, energy yapangidwa produced komano zotsalazo zomwe zili zoopsa kuthupizo zitha kukhala mu form ya ma nitrogenous waste so ma nitrogenous waste amakhala zoyipa zomwe zimakhala zi- ni zima compound zomwe zikupanga contain nitrogen ngati mwachitsanzo atha kukhala ammonia ammonia ndi woopsa kwambiri and kwa anthu amene ali ndi ammonia wambiri mthupi zimapangisa kuti mutu uzikhala ngati kubalalika ena amatha kukomoka ena kumango thupi kumangoyenda osa osa opanda control yawo yayi okay so ammonia ndi oyipa kwambiri urea alright urea ndi chimodzimodzinso amapanga contain ma nitrogen chani compounds and urea bolako amakhala o uh, ochepako kamphamvu in terms of uh, kuopsa kwake komabe akakhala kwambiri mthupimo ndi oopsa ndithu okay tili ndi uric acid amene uric acid yonso amakhala kuti makamaka aku- ndi ndi form of acid komano pena amatha kusinthidwa kuti akhale ku urea ok, wa, wa, wa, gen- wa, wa mphamvu yochepa and uric acid ndi woopsa kwambiri chifukwa chonena kuti Akakhala kuti akupangidwa deposited mu ma joints, amayambitsa zija timazitcha gout zija, anthu amangomva kupweteka mma joints, imakhala kuti ma joints angolimba, ali stiff kwambiri chifukwa cha chani, deposition ya izizi. Mwanjira ina, tikamaona tsopano these nitrogenous wastes ndi oopsa ndithu okay and amapangidwa produced ku liver, ku chiwindi from the proce, process of deamination yomwe mwakhala mukuiona mu form 3. Waste ina itha kukhala in form of carbon dioxide yomwe tinaona kale ija eti. Iyi imakhala ikupangidwa mu mitochondria, makamaka mu um, aerobic respiration. Ma waste ena atha kukhala madzi. Madzi sakuyenera achita kukhala ochuluka kwambiri mthupi yayi. Right? So madziwa amakhala kuti akuyamwidwa m'matumbo. Tikumbukire kunena kuti m'matumbo ku ntchito ya form 3, matumbo tili ndi matumbo ang'ono ndi matumbo akulu. Matumbo ang'ono amakhala akupanga absorb ma nutrients from chakudya koma matumbo akulu makamaka amakhala akupanga chani form ma faeces komanso amayamwa madzi so madzi awawa ngakhale akuyamwidwa sakufunika achite kukhala ambiri okay and madziwa amathanso kupangidwa produced ngati product ya metabolism inde tapeza kunena kuti energy ikupangidwa formed tikakhala taphwanya chakudya chija kaya tinadya kansima kathu komabe in the end after that the ATP has been formed The adenosine triphosphate zimapezekabe kunena kuti madzi akupangidwa produced as a product. Madzi sakufunika achite kukhala ambiri ena tikumwa ena kupangidwa absorbed ena kutani ena kupangidwa produced from the oxygen akuyenera achoke ndithu nchifukwa chake tikukwanisa kukodza that's part of excretion kusonyeza kuti ngati sitikukwanisa kukodza ma, ma kidneys athu kaya afowoka zinthu sizingayende kusonyeza kuti udzingopanga accumulate madzi mthupi mwathu Waste ina itha kukhala ma pigment a ndulu, okay, the bile pigments, okay, so amenewa makamaka amakhala akubwera tikakhala kunena kuti red blood cell ija yafa, ndeno ikafa imakhala tikudziwa kunena kuti red blood cell imakhala ndi hemoglobin, right, so hemoglobin uyu akakhala kuti akuphwanyidwaphwanyidwa, zi, tinthu take, limodzi la ma products ake imakhala tima pigments ngati mmene tikunenera apa, okay, um, eh, ndi mmene zimachitika ena amapanga form pakana ma bilirubin ena amapanga chani right so from the breakdown ya ma red blood cells oti a- a- a- akalamba afika ka z- masiku awo 120 amapezeka kuti akufa penapo awapange break komabe amakhala akupangidwa released kapena amakhala akupangidwa removed ko- kudzera mu uh, um, mu uh, ngati kuti mu bibi kapena kuti chimbudzi alright amakhala kuti akuchosedwa form of chimbudzi nchifukwa chake kachimbudzi kaja kamaoneka ndi mtundu umene umaoneka uja wati kupanda amene ajawo bwezi chimbudzi chathu chikuoneka choyera okay choyera chopanda kuda kumene chimaonekera muja so awa ndi ma form of waste amene amakhalapo ngakhale for example awawa ma chemicals kunena kuti ena tikumwa mankhwala eti tamwa mankhwala ajawo Kodi thupi limapanga nawo motani itha kukhala kunena kuti ma hormones kumene after kuti apangidwa metabolized zotsalazo sizikufunika zikhale mu thupi they need to be removed from the body so the body in the body there are a lot of excre- excretory product or excretory organs right ngati mwachisanzo ma lungs since we've seen kunena kuti tili ndi ma different uh, metabolic waste of which these metabolic waste are being excreted komano ndi organ depending on the type of waste that we are dealing with ngati mwachisanzo mapapu the lungs remove carbon dioxide the one that we've seen from the mitochondria right ma kidneys amakhala kupanga remove these nitrogenous waste, nitrogenous waste amene tinatani tinaona aja and then we have the skin khungu limakhala likupanga remove michere ingakhalenso chani madzi and ndiso tili ndi chiwindi, liver, imene imakhala ikupanga remove ma bile pigments amene timanena aja, ndulu yomwe timanena ija, okay, ngati ma contents a tindulu tija, okay. Ndiyeno monga tinaona nthawi ija pa ma objectives, tinaona kuti we will look at the parts of a kidney. Ndiyeno kidney tikati tionesese imakhala kuti ndi, ndi, ndi, ndi chi, ndi ndi organ kapena kuti ndi chiwalo zomwe zimakhalapo ziwiri mu thupi la munthu shape yake imakhala ngati nyemba and mostly amakhala red brown in terms of the color amakhala ali located mmbuyo okay amakhala located mmbuyo mwa abdominal cavity alright so tikaona abdominal cavity mmbuyo mwake ndi mmene amapangidwa attached ngati kumbuyo uku okay and level yake ndi mbali ya m'kachiuno mmene imathera right so mbali ya m'kachiuno mmwamba pang'ono size yake approximately kwa munthu wonena kuti ndi wamkulu 142.6 grams okay ndeno ichi ndi chitsanzo cha ma kidneys and tikatiwonesese yaku right iyi let me just get the pointer quickly kidney yaku right iyi tikumbukire ku biology Apapa ali ngati munthu amene wayang'ana mbali ya kuno, sanayang'ane uko iyayi. So, iyi ndi kidney yaku right. Kidney yaku right imakhala slightly lower as compared to the kidney which is on the left side. Chifukwa chonena kuti tisayiwale mmwamba umu mwa kidney yaku right, hmm, mumakhala liver ndeno imakhala kuti ikufuna ipereke space ya liver kapena kuti chiwindi nachonso chitenge malo ake nchifukwa ake imakhala kuti ili mmusibe kusiyana ndi yapamwamba iyi chifukwa choti ku left kulibe chani uh, mbali yambiri ya, ya, ya chiwindi ili ku right so nchifukwa chake mudzapeze kunena kuti ili slightly lower as compared to inayo chifukwa chake point ikunena kuti um, it is slightly lower than the left Komanso kuonjezerapo, kidney imeneyi imakhala ili surrounded ndi layer, okay, ka layer kama fat. Ncholinga chake nchonena kuti in case kunena kuti kidney yathu ija yapangidwa subjected to trauma, wina wake kaya wamenya punch, kaya munthu wagwa, kaya watani, kidney ijayo pali ma organs amene azungulira eti, zizipezeka kunena kuti akungowombana, kidney ija mpaka kufika powonongeka. Komano it is helping in cushioning against the mechanical injury should there be that mechanical injury layer imeneyi imakhala ngati kuti ikupanga cushion kuti impact isakhale yambiri to the actual kidney so in terms of the blood supply kodi magazi amadzera mu ma vessels ati ndi ati kupita ku kidney komanso kubwera kuchokera ku kidney kupita ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku mtima so tili ndi ma arteries amene timatcha ma renal arteries. Amenewa amapanga branch from the abdominal aorta. Tikumbukire aorta ndi yomwe ili ya curved ija yomwe ikuchosa chani ikuchosa ku- ku- ku- ku- kumtima kuja kucholinga ipange distribute eti ndeno uh, mwina let's just see this mm. so yomwe imachitika nchoena kuti monga tikuonera apa abdominal aorta wathu ndi ameneyuyu and amenewa ndi amene ali ma renal chani uh, ma, ma, ma, monga alili ma ma, ma, ma, ma renal, ma renal, renal arteries amene akupita uku and amene amapanga drain ndi ma renal veins okay amene akupanga drain ndi ma renal veins koma tikaona chubu ichi chomwe chikubwera apa ungoti chithunzichi sichikuonesa bwino sikupanga delineate bwino koma this one which is coming out of the kidney going down amenewa ndi ma tubes called the ureters okay so yomwe tikuona kuti ma renal arteries namene akupanga branch from the abdominal aorta akupita kuchani kuma kidney kuja komano ma renal veins akutenga from ma, ma, ma, ma, ma blood onena kuti adeoxygenated akupita nawo kuchani ku mtima cholinga kuti ntchito yonse yomwe tikudziwa mmene zimachitikira ikachitike. Then tikufunikanso tionenso njira ya mkodzo kuti imayenda motani. So tikaona njira ya mkodzo, mkodzo ukakhala kunena kuti wapangidwa mu makidney muja mm? umakhala ukupita mu kachubu kaja ndinanena kaja ka ureter right? so ureter ndi chubu chomwe chimapanga carry urine from the kidney nkupita nacho kuchani ku urinary bladder chikhodzodzo okay ndeno kachikhodzodzo ndikunena kuti ndi ka chiwalo kamene kamapangidwa located mmusi ngakuti pansi pa mchombo apa okay uh, mmusi komano ndi mbali ya abdominal uh, area okay mbali ya pamimba komano mmusi mwa mchombo hmm. amenewa ntchito yawo ndiyoti idzisunga mkodzo komano temporarily osati mkodzo uzichita kukhala mpaka 24 hours zimene zija zimakhalaso zotani zopsa kwambiri then mkodzo ukachoka mu urinary bladder umapita muma urethra urethra alright so urethra um, tili ndi maujeni awiri ena ma internal sphincter amakhala ndi ma internal sphincter muscle ena amakhala ndi maso pamaso pamakhala machani ma external sphincter muscles ntchito yawo ndi yonena kuti Ma internal sphincter, sphincter muscle, aja amakhala kunena kuti akufuna apange allow passage ya urine komano involuntarily komano ngati tikufuna tichite kuugwira mkozo wathu uja ukakhala wapangidwa produced we use the external sphincter muscles nde tikati tione kachithunzi aka Okay. Chithunzichi chikuonetsa kidney yathu imene mwamba mwake muli ma adrenal glands amene amapanga produce ma hormones ndi zinzake. Komano ukapangidwa mkodzo umu ukubwera mu kachubu aka ka ureter akubwera pa chani bladder. Koma pochoka mu bladder mu kuti apitire tsopano munthu afike pokodza. Mm? Pali ma sphincter muscles amene akupanga control external and internal. Komano ma external ndi amene amatipangisa amatithandiza ifeyo kuti we should have a control yama chani ya mkodzo wathu uja kunena kuti panopa this is the right place the right time for me to urinate or to void. Chithunzi chinachi chikungoonetsa apa ngati mwamba mwakemu mukungoonetsa the capsule remember ikumakhala ndi covering chapamwamba cholinga idzipanga cushion and imakhalanso ndi chani the fatty fat fat fat cholinga ipange cushion against the mechanical and, uh, injury ndiye tikaona tikaying'amba tsopano ngati kuti tang'amba kidney yathu ija imakhala ndi malayers awiri iyi part iyi yooneka ya dark dark dark or iyi imene imatchedwa the cortex komano tikalowa mkati umu part imeneyi imene imatchedwa the medulla right so amenewa ndi ma parts a uh, kidneys monga apa tikungobwereza kuti ma s- internal sphincter amakhala kuti sili ku tilibe nawo control koma the external one okay and in terms of the kidney regions ndi amene tinaona aja the very outer one tikakhala kuti tang'amba tili ndi chani the cortex mkati mwake tili ndi part yomwe ili pale pale pale yomwe simakhala ya dark kwambiri imeneyi ndi medulla komano tili ndi ndi part ina yomwe mu chithunzi ichi chaonekanso bwino tili ndi part iyi okay this one imene ndi the renal pelvis so the renal pelvis ikubwera before the ureter right so renal pelvis medulla kaka ke- kali apaka ndi kamene atcha ka cortex so amenewo ndi magawo amene amakhalamo mu kidney tikakhala tani tawang'amba